takulandirani pano pa malawi live today lelo takubwereseraninso bon kalindo bon kalindo ukuti chani lelo The DC, Mulankuliri wa Malawi here and beyond. This is beyond activism, and slowly we are becoming a powerhouse to reckon. Lero tilankhula kwambiri za men in uniform. Tikamanena kuti men in uniform timatanthauza ngati a army, a police, a immigration, aku prison these are men in uniform and this is worldwide koma leroli tikukamba kwambiri za anthu akuno ku malawi a prison akuno a army akuno ku malawi a polisi a immigration these are men in uniform and ndi amene amapanga kuti dziko lizisatira malamulo ziko lizisatira law and order zinthu zisamangopangika mwachisawawa so tikambirana kwambiri za men in uniform komanso tikachoka pamenepo tikambirana th- za undemocratic tendencies zimene zili mu zipani zambiri uh, muno malawi zipani zathu zakuno ku malawi muli undemocratic tendencies and osaziyang'anira bwino ndiye kuti democracy imene anthu ena adayivutikira kuti kuno ku malawi kukhale democracy imene tikuyinjoyayi imene tinayenera kunjoya imene ikhoza kuwonongeka koma tisanapite kumeneko ndinafuna ndipezerepo mwayi okuchitani congratulate asilamu nonse ziko lonse lapansi koma makamaka tinene za inu asilamu akuno ku malawi ndi inu mtundu wa anthu opemphera amene mmandipasa chidwi kwambiri mmakhala committed always kwa allah committed kwa mulungu mukamapanga mapemphero anu and when you say kusala kumakhaladi kusala Zimasiyana ndi anthu ena a zipembedzonso zina amati akafuna kuti asale olo siku limozi amalephera nthawi yomweyo amapita ndikukamasula ndikukamakadya koma inuyo asilamu nononononono you inspire me ndipo ndimakondwera nanu kwambiri ndi chipembedzo chosilirika mumalimba mtima mumayima pa choonadi and when it comes to giving ah no asilamu ambiri mma you know how to give so ndikufuna ndikuchiteni congratulate no, nonse pa siku limeneli after kumanga kusala kudya kwa 30 days leroli mukumasula mukuchita celebrate izi ndizonyadisa kwambiri congratulations nyumba yanu yonse uh, congratulations nonse ziko lonse lapansi inu amene muli asilamu koma ndi aku malawi muli maiko ena akunja ndikuchiteni congratulate men in uniform uh, and ndi mtundu wa anthu umene ukuvutika muno mmalawi ndipo nditapanga kafukufuku wanga ndapeza kuti apolisi a ame aprisoni a immigration akuno ku malawi ndi the least paid ndipo tingonena kuti osakhalanso men unif- uniform yokha iyayi okhawo ayi ngakhalenso ma civil servants onse tingoti ma civil servants because men in uniform alinso mmagulu la civil servants ma civil servants akuno ku malawi ndi the least paid in africa komanso in the world anthu amene awawa ntchito yawo tikamanena kuti men in uniform iyayi and mmene zilili panopa it is better kumawauza kumawauza chilungamo kuti ndi inu alonda men in uniform analiko mwina nthawi imeneyo ulamuliro wa bakili muluzi chifukwa atu a Bale akati anthu azinena kuti tiyeni tibwereze president amene anamvetsa anthu kukoma ndiye kuti anali bakili muluzi Bakili Muluzi anawamvesa anthuwa kukoma kwambiri men in uniform mosatizana ndi nzache Bingu kenako kuzabwera kuzabwera ujeni mayi Joyce Banda kenako kuzabwera pa nambala filii kaya folo kuzabwera ameneyi Peter Mutharikayi men in uniform amaenjoya kwambiri koma ngati kuli anthu amene ali ngati agalu amene akuoneka ngati sakuwerengedwa kapena kulabadidwa muno m'malawi ndiye ndi ya polisi ndiye ndi ya ame ndiye ndi ya prison ndiye ndi ya immigration amene awawa malamulo amanena kuti munthu amayenera kuti azikwezedwa ntchito after every 4 years amuchite appraisal amuone performance yache amukweze ntchito koma kunoko apolisi ame aprisoni a ku immigration akumakhala over 20 years akungogwira ntchito imodzimodzi yomweyo giredi imodzimodzi yomweyo olo atapita ku sukulu motani kukazichita iyeyo yekha amene apugiredi kukhala ndi madigiri salale yache be imakhala yomweyo and ineyo ndimamuthokoza kwambiri bakili muluzi ndi mapresident ena amene taanenawa kuti amakweza apolisi koditu apolisi akuno ku malawi ndi anthu omvetsa chisoni kwambiri ndi anthu okuti kuwayang'ana welfare yawo enawo kumadabwa kuti koma abale boma ilili kapena president uyuyu ndi wamtundu wanji Ngati akufuna kukweza anthu nde kuti akukweza abale ache. Ukangokhala wa eastern region iwe wanya basi. Ukangokhala wa southern region kwanu wanya basi. Ukangokhala wa ku northern region wa police wanya basitu. Palibepo chako chabwino. Amene akukwezedwa ndiye kuti ndi aku aku central region. Komanso ngati wa police wamkazi wakwezedwa udindo ndiye kuti ameneyo akuluakulu akunyengana naye. kapena pali ubale wina wache very very connected ndi anthu aku central region aku aku aku kasiya kapena ku mchinji Ti- awa- andi muli ma- mabwana ena ankhanza kwambiri ankhanza amene ali more polisi than the rest so tikanapempha inu a president makamaka inu ma advisors mukanakampeza president wanu kuti pamene udindo wace ukuyandikira kutha mu, akanapanga chi- chinthu chabwino ndi kuwakweza a police ndi kuwawonjezera ma salary ndi kuwapasawa ma civil servants enawanso ma salary akamanena kuti iwo akuchita march ndi kumadandaula ndi 20% akujayi akunena zoona ndi mmene zinthu zadulira muno mmalawi zinthu zadula koopsa and 20% imene akanakhala kuti ndi ma members of parliament atanyanyala parliament yo ndizodabwisa kuti we have members of parliament amene cholinga chawo ndi to stand for the people kukapanga zinthu zokuti ziakomere anthu koma iwowo amaziyenjezera ma allowance ma salaries wokha 100% koma kukamuyang'ana the plight of a civil servant kumva inu chisoni so tikanawapempha apresident achakwera pamene zinthu zanu zakupanani kwambiri pamene zuwa lanu likulowa mukanayang'anira apolisi amene ngakhale olo ma uniform olo sapato zawo munangowagulira anthu ochepa ndikungowapasa enawo enawo pakana lero alibe china chilichonse apolisi asanduka sopano achiwewo obega ma beggars musewumu every 1 kilometer akuyima every 2 kilometers akuyima munthu kumakafika ulendo wa 30 minutes kumakafika 1 and half hours chifukwa cha apolisi chiwewe chimene ali nacho chifukwa cha usogoleri wolephera umene ukulephera kuyang'anira welfare ya men in uniform and no wonder enawa akamapanga nkhanza ine ndimawamvesa akama tika- tim- tilitu ndi men in uniform kuchokera ku immigration ku polisi ankhanza kwambiri kumakhala nthawi zina kuwawidwa mtima ndiye kuli awa a immigration aku south africa kaya ku cape town amene wawa akuzunza amalawi koopsa kungopita mu ofesi imene ijayo kuti ukapezemo chithandizo koma uwapeza azimayi akuseweresa mafoni kuwaona ati khaya abanda akumenekowo mwano wache kumadabwa kuti koma iwowa mwano umene akupangawo akuziwa kuti ali ku embassy akuziwa kuti akusogolera amalawi akuziwa kuti akuyang'anira amalawi and why did they come here i thought munapita ku south africa ko kuti mukayang'anire amalawi mwatumikire amalawi koma mwano okhaokha kuwapanga amalawi amene mmasekerera ndiye ndi azungu amwenye akumeneko anthu okuti si amtundu wanu corruption too much and mukafuna kuti mumuthandize munthu mukuyitanisa maranzi ma 200 ma 300 ma 500 rands kunena kuti ngati sitiku- sitiperesa- siupereka ndalama imeneyi ndiye kuti sitikuthandiza tiyeni tizikondana ena ndi awa aku Area 30 akumatenga maina a abale awo a ana awo makamaka nyengo imeneyi ya ijeni ya zisankhoyi akumachita kulembapo maina a anthu owaziwa ochokeratu ku lilongwe mwina kuwatumiza kupita ku northern region ku chitipa akagwire ntchito ngati ku chitipako kulibe kwa polisi nkhanza zokhazokha zopangirana mkatikati mu system ya polisi and system iyi yomapita ndikumakatumiza anthu kuti azikagwira ntchito koma ndikumaatengera hafu ya ma allowance awo ndikulakwa kwambiri Ina ndi iyi list yatulukayo a, achita ku, kunena kuti mawanga mawanga ameneyo kuchita kunena kuti don't delete this one because anthu aja amati aka, akatumizilidwa list akumakachosamo maina ndikuyikamo amene akuziwa kuti akhoza kukagwira ntchito kuderalo it is inhuman kuti muzitengera udindo wanu ndikumazuza anzanu apolisi amene salary yawo ndiyochepa, amene nyumba zawo amati akamagona miyendo imakhala ili panja, ana akumeneko kwa polisi ama amagona ku ma toilet anakhomakhoma zipapati ana ndikumagona mmenemomo. Ndi ziko lomvesa chisoni kwambiri and yet president amene tili naye ati ati ndi president oyang'anira anthu, president wa masomphenya, amene ali ndi ma advisors amene chimene amaziwa ndi kugona ndi ana, chimene amaziwa ndi kuba, palibe advisor wa president amene ali on top of the affairs. tikapita even ku cabinet ko palibepo any cabinet minister amene ali on top of the affairs mwinatu ndi mmozi kapena awiri komanso mmodziyo akatuluka mmene watulukira kuti aonese ntchito zache ndi apa mukuyamba kuti muziphana nokhanokha komatu ku mcp kumuphanako muphana ndithu muphana simunati muphana kuli ndewu zoopsa kuderera ati nzawo akugwira ntchito koma iwowo azioneka kuti ndi ogwira ntchito so ine ndikanapempha kwambiri kuti tapangani emulate zimene anapanga bakili muluzi tapangani emulate zimene anapanga bingu wa Mutharika pangani emulate zimene anapanga mayi joyce banda nzimayi peter wa Mutharika kukweza apolisi eh? Akh- ena akhala over 20 years eh? ena sat pakana ena apanga retire osakwezedwako Eh? kukwezedwa ndiye kuti pali china chake chimene chachitika wagonedwa wapolisiyo akakhala wamkazi kapena iye akakhala wamamuna ndiye kuti mwina akumapita kumakakolopa ku nyumba kwa amabwana kapena pali china chake chimene akumutuma too much madiru mu- mu- ku area ku area 30 too much corruption area 30 too much madiru mmapolisi osiyanasiyana nkhanza tikupangana tokhatokha apolisi kayekaye akakhala kuti bwanayonso sukulu sanapite nayo patali ndiye akuwaona azinzache kuti ndiwophunzira ndiyetu kumawapezera zache zifukwa akumaona kuti "Ah, mwina ndiye kuti amene ku- kuphunziraku akhoza kutenga udindo wapa, o- wanga umene ndikuyembekezera kuti ndipasidwe ndi ankolo anga akwathuko alongo awo a amayi anga so tinayenera kuti ngati ziko tiyayang'ane men in uniform ngati amalawi ngati anthu ma professionals no wonder apolisi ambiri amangokhalira kumwa mowa kumabwera ku ntchito ata atalezera mm? ku thyoloku apolisi ambiri ngati akumasamba njati ena amabwera atalezera muzikwawamo ambiri ambiri apolisi akumakhala kugwira ntchito atalezera even ena azachipatala eh? akumabwera ndithu kuchipatala kuchako atalezera so how do you uh, help people mapatient mwa- mwathandiza bwanji andi kuchipatala makamaka cha ku central region ndiye kuli madiru so kuchipatalako kupeza kuti ngati munthu ukufuna kuti u- uzulise mano ndiye kuti akuuza kuti ndikuzula koma ndalama utumize pa airtel money panga ngati munthu ukufuna kuti akuone maso ndiye kuti akuuza kuti ndikuthandiza magalasi amatuluka mu thumba lache lapathako ndikukuuza kunena kuti tumi- ut- utumiziratu mu airtel money mwanga nambala yanga ndikukupasa utumize mu ndiye kumafunsa kuti kodi ndalama zimene mukunditchajazi ngati ndikupitisa pa airtel money manu ndiye kuti zikupita ku boma and mchitidwe okuba mankhwala ndiye ukuchuluka koopsa even mu salimamu mu salima mu nkhata bay mu nkhotakota ku mulanje ku thyolo tingoti dziko lonse muli mchitidwe okuba mankhwala and mankhwalawo mukamaba enanu mukumakasiya muzipatala mwanu enanu mukumawuza anthu obwera ndikumadzagula mankhwala kumpeza munthu wanyamula chikwama akuyenda mizi koma ali ndi jekeseni kumalasa anthu ndi, ndi jakisoni m'mizimu that is very very dangerous koma zonsezi zikubwera ku usogoleri wolephera usogoleri umene ukuchita ukulephera kuchita uplift miyoyo ya ma civil servants miyoyo ya men in uniform Pomalizira penipeni pa nkhani zathu za lero tikufuna tizukute chilungamo chenicheni cha undemocratic tendencies zimene zikuchitika mu chi- mu zipani zambiri makamaka ku dpp. Dpp ndi chipani chokondedwa and muli ndi manambazi ambiri koma muli ndi atsogoleri ena amene ndi manjanjawidi. and izizi mumpangisa president wanu peter, uh, peter mutharikayi kuti manambazi ena kapena madera ena asachite bwino chifukwa cha manjanjawidi amene mu- chi- chidwi chanu mwalunjika nacho kwambiri pa ndalama kuli undemocratic tendencies zo- makamaka nthawi ino yoti pamene anthu ambiri akupita ku ma primaries mwatumiza anthu kumenekoko ndikukasintha ma areas ma ma constituency ambirimbiri ndi cholinga kuti a favored a preferred candidate amene inu mukumufuna akawine zimenezi zizi mumpwetekesa nazo peter wa mutharika andi sindikuziwa kuti mphamvu zimenezi mukuzitenga kuti mukuzitengera kuchokera kuntundako kapena president anuyo akuziwa kapena sakuziwa Zimenezi mukuyenera muziyang'ane kwambiri ndi diso, diso lo, lolunjika pa chilungamo. Mukapita ku Thyolo ukuku ku Masambanjati uku, kumenekoko kuli anthu ena amene achitidwa imposed koma ponse, pakati apo anachoka mu chipani cha dpp ndikupita mu chipani cha mcp. Lero kuzera ku ma structures a chipani komanso akulu akulu aku chipani akutenga anthu amene anapita ku mcp aja kuti aimilire dpp. mukapita ku luchenza ndiye kumene kuku kwabwera wamkulu wina wabo wa chipani cha dpp amene siwasanthula ma areas wonse kuwachosa ndi kuyikamo wache anthu tikunena pano akulira and ngati muli ndi ma researchers amenedi amapanga research tapitani muwatumize ku luchenza komanso muwatumize ku mulanje central muwatumizenso ku limbuli mukaone zonyasa nyasi zili kumeneko ku mulanje central ko nde kuli nkhondo anthu a banja limodzi atatu onse akuchita contest and kufika pa msonkhano paja ndikumakwiyirana ena ayamba kusambirana mankhwala mulanje, consti- mulanje central constituency ndi constituency yotembereredwa kwambiri imene inu a dpp ngati simusamala imene ija simpezako candidate anthu enawo ukamafufuza mkatimo akunena kuti ameneyetu mkazi ameneyotu ndi, ndi uje ndi chibwenzi cha abwana athu wachikulire ameneyetu I, wina yoti kuteroko akutumizidwa ndi munthutu amene anachoka mu chipani akufuna kuti amene az, akalephera azaime independentitu kuti iye azadusetu ku Mulanje central mukuyang'ane mukuyang'ane ndi mphamvu mupitenso ku limbuli ku limbuli kunde kuli nkhondo nthawi zonse kumakhala nkhondo ku limbuli each and every time kumakhala nkhondo kumenyana incumbent ndi eh, ena amene aku- ma aspirants pakufunika kuti inu achipani muthamange even ku chikwawa ku nsanje kuli a lot of dirt happening ku eastern region kumene kuli a lot of dirt happening izitu sizina sizinangoyang'ana mu dpp, dpp yokhatu iyayi ngakhalenso mu zipani zina kuli ku zipani zina kumene ngati inu a udf nanunso musamale a udf ati pali madera ena kumene mwachita spare kuti azimayi asa, asachite contest asapite ku primary komatu iyi mukuiputa eni nkhondo chifukwa ngati munthu asakufunidwa ku deralo inuyo mukanapanga chotheka kaya ndi mzimayi kaya ndi mzibambo koma apite akapange nawo contest izi ndikunenazi zikhoza kuoneka ngati zachamba zikhoza kuoneka ngati ndikumuda munthu koma siku lina muzalira Bon Kalindo, the DC, chimupweteke chimupweteke chilungamo tu ndiye chimenecho chikunyung'unye chikunyung'unye koma uthenga umenewo ukafike the dangerous child from jeza village TA mabuka box 76 mulanje malawi southern africa